Iyi nde ndi breaking news kuchokera ku Kamuzu Palace kuja komwe kumakhala a Peter Mutharika. Inde Peter Mutharika wakanatu kusaina bill ija yololezano aphungu a nyumba ya malamulo kuti no azikhala nawo kumphika komakapanga budget ndi CDF azithirapo mulomo nkuona mmene ndalamazo zikuyendera. Waikanatu kuteko. Kuikana kwake pa zifukwa zotani? Hey, zikuchita kuonekeratutu kuti Dekhani zoona sakuwakhulupirira mamulumuzana amenewa kuti angathe kumalavuzapo ndalama. Ayi, tifotokoze motere kunena kuti, kunalitu kumapeto kwa chaka chatha pamene aphungu anaimba nyimbo komanso kudikula malikhweru ndi malikhweru mu nyumba ya malamulo, Parliament Building, ku Lilongwe kumenekoko. Atakwanitsa kudutsitsatu bilu ija imene imakamba zoti lamulo lisinthidwe kuti a khonsolo asamakhale iwowo oyang'anira ndalama ya CDF, ndalama yomwe aphungu amapatsidwa kuti akatukulire ku dera kwawo, ndalama imeneyo asamaipangire ma budget ndi aku khonsolo koma iwowo ngati ma MP azikhala nawo kumphika kukapanga budget po ndipo azikhala iwowo okhala ndi mawu ochuluka kwambiri, azikhala ndi mphamvu zambiri popereka no Bajeti ya ndalama imeneyo kuti ikagwire ntchito moyenerera. Kunena zoona panalibe phungu olo mmodzi amene anakana kuti no, bill imeneyiyi isadutse. Wina aliyense anaivotera kuti idutse ndipo chisangalalocho chinali choti no, Kunali mbali yotsutsa mbali yolamula onse ankasangalala kuti apanga chiganizo chimodzi osatsutsanako olo ndi pang'ono pomwe. Nawo kudutsitsidwa kwa bill kumene kuja zimatanthauza kunena kuti biluyo imayenera ipite no tsopano ku office ya president Peter Mutharika kuti akaunikire kodi no Bilu imeneyi ikuyenera isainidwe kapena ayi. Chifukwa ikangosainidwa kumene kuja tsopano lisanduka lamulo. Aphungu akatero ndiye kuti no ndalama zija m'manja mwawo zizifikamo. Ayitu ife tinakamba kuno kuti Peter Mutharika musaiwale ndi Professor ndipo u Professor wakewo ndi zonena kutitu ndi u Professor oyang'ana za malamulo ndi Professor of Law nde zimenezizi aah kameneka nkantchito ka mu field yake sizoti zitha kumpomboneza tiona kuti apanga chiganizo chotani Finally madzulo ano chatuluka chiganizocho ndipono chili mu chikalata chimene muchiona pa screen panopo akuti Press Release His Excellency President Prof Arthur Peter Mutharika has withheld consent to the recent passed Constitution Amendment Bill of 2025 Akutitu Olemekezeka a President a dziko lino Prof Arthur Peter Mutharika ndi zonena kuti akanatu kusaina bilu yomwe inadutsidwa m'Parliament mu chaka cha 2025 to ensure that development projects at the constituency level continue to progress without compromising financial integrity, the President has issued the following directive. Akuti kuonetsetsano kunena kuti no, poti apapa akana kusainira kuti limene likhale lamulo, Tsopano kuti no CDF idzipitilira kuyenda bwino bwino opanda kusokonezeka ndi chiganizo chomwe apanga a Peter Mutharika panopachi, ndi zonena kuti iwowa akutumatu kuti no anthu awa apange zoterezi ndipo izizi ndi mbali imodzi yowonetsetsa zonena kuti ndalama zija pasamakhale kuzisokoneza sokoneza kuti ena ake mwina apeze kuti no ayamba kumazitapita mmatumba mwawo kapena kupezerapo mpata omazikhotetsera kwina kwake nde no anthu awa akuyenera apange zoterezi akuti The ministers of Justice and Constitution Affairs and Finance and Economic Planning to draft guidelines for management of the Constituency Development Fund CDF akuti no tsopano anthu awa kuchoka ku unduna umenewu akuti unduna oyang'an nduna zoyang'anira za chitetezo komanso nduna yoyang'anira za chuma anthu amenewa akuyenera tsopano alembe ndithu ndondomeko tima guidelines komanso mwina timalamulo totino tithandizire kuti ndalama zimenezi zikamaperekedwa kwa aphunguwa zisayethere pa lilime pawo iyayi kapena kuona kuti mwina mwake zikhotere kwina kwake aike ndondomeko zokhwima kwambiri kuti ndalama zimenezi zipangidwe manage bwinobwino misonkhotu ya amalawi siofunika osewera nayo iyayi. His Excellency the President reaffirms his government's commitment to ensuring that the management of public funds, particularly the CDF, meets the highest standard of accountability, transparency and fiscal responsibility. Akuti olemekezeka tu a President wa ndi zoona akutsimikiza napa kunena kuti boma lawo ndi zoti likuzipereka kwa tunthu kuonetsetsa zonena kuti ndalama za aMalawi Zikumalongosoledwa bwinobwino kuti pasamakhale wina wake ozipindira mthumba iyayi, makamaka CDF iyi kuti ikukwanitsa ndithu kumaona kuti ikumayenda, zija zochitika pa mbalambanda, pali accountability, transparency, zochita pa mbalambanda komanso sikungoonongedwa basi wamba wamba iyayi. E, kuonetsa kuti ndalama zikagwira ntchito yake yoyenerera osati kumangowononga kumangowononga nde iwo ayika ndondomeko zokhwima kuti ndalama zimenezi zisamatayikire pena pake iyayi. Eya, asayina ndi a Cathy Maulidi, Presidential Press Secretary pa 6 January 2026 ku Kamuzu Palace. Ayi pamenepotu nde zamveka bwinobwino. Funso ndi limodzi pano kunena kuti Kodi a Peter Mutharikawa nde akuti no akana kusaina bill imeneyi chifukwa chani? Chifukwatu nde ma MP onse aja anasangalala nayo and amayembekezera zonena kuti akangosaina nde kuti zawo zikhala lero kuti pamenepopo zayera chifukwa azikakhala nawo ku mphika kuja poyankhula poti iwowo amatero ma MP wo adzikakhala nawo ku mphika kuja kopanga budget kumatha kuiona ndalama ija mmene ikuyendera bwinobwino kaya ndi ma procurements, mmene zinthu zikukagulidwira, kaya ndi matumba a simenti, kaya ndi chani, kaya ndi matabwa, mmene zonse zikuyendera iwowo azikakhala nde kuti akumathiraponso mulomo chani. Yaah, ife tinkanena zoti I think ikuoneka ngati ndi bill yabwino chifukwa chonena kuti anthu aja nde kuti azikakhala, azikapeka ndendende zomwe zikuyenera zizichitika. Mzitukuko mukapange pakuti pakuti, dera ndi langa, musamapange ndi aku khonsolo. Now panali munthu wina wake anakamba zoti ayi musalole chonde musalole ndalamazo kuti zifikire mmanja mwa aphungu amenewa chifukwa kungowapasa amenewa nde ee basi alemera anthu amenewa azingodya ndalama zimenezo azingodya azingodya. Ndinazakhala pansi nthawi ina kukhala pansi kulingalira zimenezo zoti ah munthu uyu kodi amayankhula zimenezi chifukwa chani? I think mwina mwake ali ndi ka clue kena kake kuti not no, inde aphungu timaziwa zoti iih be timakayikira kuti amadya, mbava ndi mbava basi, aphungu ambiri iih be timakayikira kuti ndi mbava kuti amadyabe misonkho yathu eti, nde kanazangopanga click kenaka kuti kapena munthu uyu ali ndi point, now ndi nkhani yomwe no Peter Mutharika akubwera apa nkuzakana kuti ah lamuloli sindikusaina, chimene chikufunikiranso apa kutereko poti mwapanganso choncho ndikufunanso mukhwimitsenso malamulonso ndipo muyike ndondomeko zabwino zokhwima kwambiri. Muyike ndondomeko zokhwima kwambiri kuti apapa nde ayimvere fungo ndithu ma MP amenewa izingodusa pa mphunopa ndalamayi cholinga choti ndalama imeneyi itetezekwe ikapangire zimene zikufunikirazo now pamenepapatu ndipamene tingathe kuona kuti no pali chifukwa chomwe chapangisa kuti iyeyo akanire nkhani ndiyonena kuti mantha onena kuti no lamulo lija likuona kuti no lilibe chitetezo chenicheni lamulo lija limene aphungu aja alipanga kuti no Peter Mutharika asaine aliwunikira bwinobwino kuti a lilibe chitetezo chokwanira choti ndalama ija ikatetezeka now kukhala ngati mutenga no nyama nkuipa nkumpatsa no fisi no tsopano muyembekezera zotani opandaso ndiye kuti kunyamula mfuti ndikumamugadira pamenepo kuti nyama iyitu usaipange Mukuyembekeza kuti chomwe chichitike ndi chani ayitafuna nyama ija pano nde akuna kuti yayi mpofunika ngati lamulo limene lili apapa akulibweza libweleleso ndekuti ku parliament akakambilane akaike mwina akayenso kupanga consider ndizina ndizina komano ndizoti zokaikitsa kuti lamulo ndalama zikangoti no zikupita mmanja mwa ma mp amenewawa akhoza kumakangozilavwaza ndekupewa zimenezozo akuti ayi Ayi. Naunika bwino bwino ngatiso munthu amene ine ndimatsata malamulo apapa lamulo ilili likupelewela zina zake lilibe chitetezo chogadila ndalama zija kwa aphungu amenewawa nde ayiso ayi ayi sindikusaina lamulo limeneli mwina kapena ngati lingabweleleso ngati lingakaloweso mpaliyamenti akakambilana kaya zikakhala motani koma mene zikuyendela ndimotelo ndithu nyuzi mawa ndipamene kutabwele ma detail ochuluka Makamaka pa chifukwachi, kuchitambasura bwinobwino tizamva mawa bwinobwino kuti kodi no akuti nchifukwa chani kwenikweni. Komano malinga ndi ma points omwe atipatsa, nkhani za transparency kukamba zoti no iyayi tikufuna ndalama zizitetezeka, ziziikidwa pa mbalambanda meaning kunena kuti no ndalamazo lamulo lija linkuthekera kotero ndalama zija sizingamakachitike zinthu pa mbalambanda ndalama zikakhala zosatetezeka, no accountability, no transparency nde kopewera zimenezozo akuganiza zoti no apapa chete tipange Tingotani? Tingokhasula lamuloli sitikulisaina ayi mmenemo ndi mmene zayendera Peter Muthalika uja ayi ndi wonena kuti ndi dada mwamvesetseti iye uja ayi si level iyayi si level yonena kuti ungakhale pansi nkunoti muyenda pansi. ndi zomwe zikuoneka apapa fukwa nde kuti waunika zinthu zimene enafe tinakatha kuti a zinthu izizi zabwino bwino koma iye watha kuona kuti mm zinthu izitu zikukhota pena pake something is fishy here pali china chake sichikuonekapo bwino apa mm siyamano pali nthawi zina zake akuluakuluwa Tikakamba za Kwakonde tikukambano ngati wamkulu kumbali ya malamulo sinanga ndi professor. Amathano kuona zinthu zimene ifeyo sitingathe kuziona ya. Iwowo nkuziona bwinobwino kuti aah apota apo, apo apo, oh apo, iih zikatayikira apo apo. Iih awo sakuziwa koma zikatayikira apo. Nde kupewa zonsezi tingokhasula. Ayi zili bwino pamenepa ndithu. Muli maganizo ena alionse mu comment section koma mulembenso maganizo anzathu akutitu.